Chaputala 3, Ana a Lehi anapitanso ku Yerusalemu kuti akatenge magome amkuwa kwa Labani. Labani anawakaniza iwo. Nefai ananyengerera ndi kulimbikitsa abale ake kuti asabwerere m'mbuyo pamene Labani anali kuwawopseza iwo. Iye anawabera chuma chawo, golide, siliva, ndi zina zofunikira zimene bambo awo, Lehi, anasiya m'mbuyo asanapite kuchipululu kuja. Iye anawaopsezanso ndi kufuna kuwapha. Nefai ndi azibale ake anathawa m'manja mwa asilikali ankhondo a Labani. Lamani ndi Lemueli anakwiya kwambiri ndi azing'ono awo awiri, Nefai ndi Samu. Ndipo iwo anawakwapula ndi ndodo yachitsulo, koma Mngelo anabwera nadzudzula iwo. Izi zinachitika pa zaka za 600 kukafika 592 B.C. Yesu Khristu asanabadwe. Vesi 1, Ndipo ine, Nefai, nditangobwerera kokayankhula ndi Mulungu, ndinalowa mu chihema. cha bambo anga. Vesi 2, Ndipo bambo anga anati kwa ine, Taona, ine ndinalota loto, m'mene Ambuye anandilamulira ine kuti iwe ndi azibale ako muyenera kupitanso ku Yerusalemu. Vesi 3, Ndipo taona, Labani akusungira mbiri ya Ayuda, ndi mndandanda wa mbiri ya makolo, imene inalembedwa pa magome a mkuwa. Vesi 4, Chotero andilamulira ine, kuti, Inu ana anga, iwe ndi azibale ako mupite ku nyumba ya Labani, mukatenge magomewo, ndi kuwabweretsa ku chipululu kuno. Vesi 5, Koma pakumva izi azibale ako anang'ung'udza, kuti ndawauza chinthu chovuta kwambiri kuchita iwo. koma ichi ndi ulamuliro wochokera kwa Ambuye, vesi 6, Mwa ichi ndikulamulira iwe, mwana wanga, kuti upite, chifukwa Ambuye adzakutsogolera monsemo, popeza iwe sudang'ung'udze ayi. Vesi 7, Ndipo ine, Nefai, ndinati kwa bambo anga. Ine ndidzapita kukwaniritsa zonse Ambuye analamulira popeza ndidziwa kuti Ambuye sapereka lonjezo kwa ana a anthu asanawakonzere njira iwo zokwaniritsa chinthu chimene iwo akufuna ana ake achite. Vesi 8, Ndipo bambo anga atamva izi anakondwa kwambiri popeza adadziwa kuti ine ndi wodalitsidwa wa Ambuye. Vesi 9, Ndipo ine, Nefai, ndi azibale anga tinanyamula mahema athu kuchoka kuchipululu kuja kupita ku dziko la Yerusalemu. Vesi 10, Ndipo titafika ku dziko la Yerusalemu, ine ndi abale anga tinafunsana wina ndi mzake, Vesi 11, Ndipo tinachita maere, kuti apite kunyumba kwa Labani ndani? Ndipo maere anamugwera m'bale wathu wamkulu Lamani. Ndipo Lamani anapita kunyumba kwa Labani kuja nalankhula naye za magomewo, m'mene anakhala pansi limodzi m'nyumba mwa Labanimo. Vesi 12. Ndipo Lamani anafunsa Labani zambiri zimene zinalembedwa pa magome a mkuwa, zimene zinali ndi mndandanda wa mbiri ya abambo anga. Vesi 13, Koma Labani pakumva izi anakwiya, naponya kunja Lamani, nanena kuti iye analibe mbiri zonenedwazo. Motero ananena ndi Lamani mokwiya, nati. Choka iwe, ndi wakuba, ndipo ndikupha ndithu. Vesi 14, Koma Lamani anamuthawira iye, ndipo anatifotokozera ife, ndipo tinagwidwa ndi chisoni chachikulu. Ndipo abale anga analingalira zobwerera m'chipululu komwe kunali bambo athu. Vesi 15, Koma ine ndinati kwa iwo, pali Mulungu, ife titero kuti tiyenera kuyesetsa kuti ife tisabwerere kwa bambo athu ku chipululu mpaka titakwaniritsa zimene Ambuye anatilamulira tichite. Vesi 16, Chotero ndinawauza ine azibale anga kuti tinayenera kukhulupirira ife ndi malonjezano a Ambuye, ndi kuti tinayenera tipite ku dziko lomwe ndi cholowa cha bambo wathu, kuti tikatengeko golide ndi siliva ndi chuma china chonse anachisiya kumeneko. Bambo athu adasiya chumacho potsatira ulamuliro wa Ambuye kuti iwo achoke ku Yerusalemu napita ku chipululu. Vesi 17 Popeza bambo anga amadziwa. kuti mzinda wa Yerusalemu udayenera kuwonongeka chifukwa cha machimo a anthu m'menemo. Vesi 18, Taona, iwo onse adakana kutsatira mawu a aneneri, chotero bambo athu akanati asachoke mu mzindawo, koma atalamulidwa kuti achoke m'dzikomo, iwonso adakawonongekera nawo limodzi. chotero chinali choyenera ndithu kuti achoke m'dzikomo. Vesi 19, Taona, uwu ndi upangiri wa Mulungu kuti titenge mbirizi kuti zikasungikire ana athu m'chilankhulo cha makolo athu. Vesi 20, Komanso kuti tisungire iwo mawu amene analankhulidwa. ndi aneneri oyera, zimene zinalembedwa kwa iwo mwa Mzimu ndi mphamvu ya Mulungu, kuyambira pa chilengedwe cha dziko kufikira nthawi ino. Vesi 21 Ndipo titatha izi ine ndinawalimbikitsabe, abale anga, kukhulupirika posunga malamulo a Mulungu. Vesi 22 Ndipo tinapita ku dziko la cholowa chathu, ndi kutenga golide wathu ndi siliva ndi zinthu zina zofunikira kumeneko, Vesi 23, Ndipo titatha kutenga zinthuzo tinapitanso ku nyumba ya Labani, Vesi 24, Ndipo titapita kwa Labani ndi kumufunsa iye kuti atipatse ife zimbale za mkuwa ndi kuti tisinthanitse ndi chuma chomwe tinali nacho ife, monga golide, siliva, ndi zina zofunikira zotero. Vesi 25, Koma Labani ataona katundu yemwe tinali naye ife, ndi kuti anali wodula, iye anachita nsanje naye, mwakuti anaganiza zotidzidzimutsa, natiponya kunja. nauza asilikali ake kuti atiphe tonse, kuti iye atenge chuma chathu chonse, vesi 26 Ndipo inapita nthawi, kuti tonse tinathawa pamaso pa asilikali a Labani, ndipo panalibe ndi mmodzi wa ife anagwidwa ndi iwo. Koma chifukwa chodzidzimutsidwa, katundu wathu yense tinamsiya m'mbuyo, ndipo anagwa m'manja mwa Labani. Vesi 27, Ndipo tonse tinathawira m'chipululu, ndipo asilikali a Labani sanathe kutipeza ndi kutigwira, popeza tinali titabisala m'phanga la mwala. Vesi 28, Komatu m'bale wanga Lamani anandikwiyira ine kwambiri komanso anakwiyira bambo anga chifukwa cha nkhani yonseyo yofuna kukatenga mbirizo. Iye anavomerezana ndi Lemueli ndipo onse awiriwa anatinenera mawu oipa kwambiri moti anatimenya ife ndi ndodo yachitsulo. Vesi 29, Koma m'mene amatimenya ndi ndodo yachitsulo, mngelo wa Ambuye anabwera naima patsogolo pawo, nanena nawo mawu, nati, Nchifukwa ninji mumenya mng'ono wanu ndi ndodo? Kodi simukudziwa kuti Ambuye anamusankha iye kukhala wokulamulirani inu? Komatu zonsezi mukudziwa kuti nchifukwa cha machimo anu. Dziwani kuti mukuyeneranso kupita ku Yerusalemu, ndipo pa nthawi ya Ambuye adzapereka Labani m'dzanja lanu. Vesi 30, Pamene mngelo anangotha kulankhula, adachoka pakati pawo. Vesi 31, Koma mngelo uja atangochoka, Lamani ndi Lemueli anayambiranso kung'ung'udza nati. Zitheka bwanji kuti Ambuye angatilanditse ife m'dzanja la Laban? Koma taonani, iye, Laban, ndi wamphamvu amene alamulira asilikali makumi asanu, ndipo iye angathe kupha anthu makumi asanu, nanga angalephere kupha ife?